Igbo ndị ọma unu abọọla chi ndewonu anyị abatakwala n'ihe gbasara nkụzi anyị anyị na-eme kwa izu taa bụ abalị iri na asaa n'ime ọnwa asatọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ taa bụ ahịa orie orie rutere anyị ihe ndị anyị chefuru ndewonu igbo ndị ọma na-ege ntị n'izuụka gara aga anyị kụziri ihe gbasara ahịrị mfe mmebe ahịrị mfe anyị wee kọwaa na ewere mkpụrụ abịdị igbo mekọọ ya ọnụ enweta mkpụrụ okwu si na mkpụrụ okwu etinyere mkpụrụ okwu ndị ọzọ ọ pụtazie ahịrị mfe anyị kọwara ihe bụ ahịrị mfe nyekwa ọmụmaatụ ụfọdụ bụ ahịrị mfe tupu anyị abanye isiokwu anyị nke ụbọchị taa chetakwa abụ anyị ya bụ abịdị igbo anyị ka anyị gaa n'iru a b ch d e f g gb gh gw h i ị j k kp kw l m n ṅ nw ny o ọ p r s sh t u ụ v w y z Igbo ga-adị gba mgbọrọgwụ Igbo ga-adị gba mgbọrọgwụ Igbo ga-adị gba mgbọrọgwụ chetakwa na nkụzi a na-abịara gị site n'aka Ada Udumeze Ada Igbo 00 1 ndewonu isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ nkeji asụsụ nkeji asụsụ ndị bekee na-akpọ ya part of speech nkeji asụsụ unu ma na otu esi nwee ya na bekee otu a ka esi nwee ya n'igbo nwekwa ya n'asụsụ ndị ọzọ gba ụwa niile gburugburu ọ dịkwa na french ọ dị na hausa ọ dị na yoruba n'asụsụ niile enwere na mba ụwa niile enwere nkeji asụsụ kama na ihe ndị ọzọ na-akpọzi ya n'asụsụ nke ha na-adị iche nke ndị nke ọzọ na-akpọ otu a ka o si wee dị ka anyị gaa n'iru ọ bụrụ na ị kpọpụta ndị e nwere na bekee i kwuzie ya otu esi wee nwere ya n'igbo n'igbo anyị nwere nkeji asụsụ asatọ nkeji asụsụ asatọ ka anyị nwere n'Igbo anyị nwere noun mkpọaha pronoun nnọchiaha verb ngwaa adverb nkwuwa adjective nkọwaaha preposition mbuụzọ conjunction njikọ exclamation mark akara ntimkpu noun mkpọaha pronoun nnọchiaha verb ngwaa adverb nkwuwa adjective nkọwaaha preposition mbuụzọ conjunction njikọ exclamation mark wee bụrụ akara ntimkpu ndewonu taa anyị ga-eleba anya na mkpọaha anyị ga-eleba anya na mkpọaha ọ bụrụ na ị gbasoro ụkpụrụ ndị bekee ji wee kọwaa ya ha sị aha kwa aha ọbụla a kpọrọ ihe aha ọbụla e nyere ihe aha ọbụla e ji wee mara ihe ebe ma ọ bụ ihe ya bụ aha ya bụ mkpọaha ihe ahụ ọ bụrụ na ile anya n'ụgbọ ị ga-ahụ ihe anyị dere Aha bụ ihe e jiri mara mmadụ, anụmanụ, ebe nakwa ihe. Aha bụ ihe e jiri mara mmadụ, anụmanụ, ebe maọbụ ihe. Aha bụ ihe e jiri mara mmadụ. Ọ bụrụ na a mụọ nwa, kpọọ nwa ahụ Nkechinyere, Nkechinyere abụrụla aha ya. A kpọọ nwa ahụ, nye ya aha dịka Ume, Ume abụrụla aha nwa ahụ. maọbụ enye ya aha dịka okechukwu okechukwu abụrụla aha ya otu ahụ ka ọ dị n'ụmụ anụmanụ ile anya ma na ụmụ anụmanụ nwecha aha dị iche iche enwere ewu ọkwa ya enwe ezi enwe enwe aha dị iche iche enyere ụmụ anụmanụ enwere ọkụkọ enwere nkịta dịrị gawazie ekwuo n'ihe gbasara ihe enwere mkpịsị eji ede ihe enwere akwụkwọ enwere akpụkpọ ụkwụ enwere ọla ntị ị hụla ya e nwere ọla olu maọbụ ihe olu e nwere ugebe anya lee ya ebe a ugebe anya dịrị gawazie mgbaaka ụmụ ihe ndị a bụ aha ihe enwegasị abatazie n'aha ebe anyị nwere ihe dịka Abuja ọ bụ aha ebe Enugu aha ebe London ya bụ mba ofesi ọ bụ aha ebe ị hụla ya abata n'ihe gbata- gbasara anyị nwekwara na ihe ọzọ ebe a aha ejiri mara mmadụ aha anụmanụ aha ebe na aha ihe anyị kọsa ak- akọwala ha niile gbasara aha abịazie na ọmụmaatụ aha n'ahịrịokwu ịbata n'aha e nwekwara aha dị iche iche ya bụ mkpọaha dị iche iche ma nke a kpọrọ abstract aha uche aha igwe aha ndị a anyị ga-abanye na nke ahụ n'oge adịghị anya mana ka anyị kọwa ihe gbasara ya bụ mkpọaha ọmụmaatụ aha n'ahịrịokwu lee nke mbụ anyị nwere ebe a uche mara mma ile anya n'okpuru ị ga-ahụ ebe a kara uche ihe n'okpuru ọ pụtara na uche bụ aha mmadụ anyị abata ebe a ịhụ anyị gburu ewu ewu bụ aha ihe ọzọ bụrụ Chinedu bi na Abuja Abuja akara ihe n'okpuru bụ aha ebe enwe nne m nwere oche oche bụ aha ihe nyetụ m akwụkwọ gị akwụkwọ bụ aha ihe otu a ka o si wee dị gbasara mkpọaha

ngwa igbo ndị ọma gere ntị ya gaziere unu aha m bụ nwaada chinasa nkwọ udensi ada udumeze ada igbo 001 ya dịrị unu na mma igbo ndị ọma nọdụnụ mma ahụ sonyere m na Facebook Ada Udumeze Concept sonyekwara m na YouTube Ada Udumeze ị metụ ebe ahụ na-acha ọbara ọbara i sonyere m nke ọma sonyere m na instagram official underscore ada udumeze igbo ndị ọma ndewonu ị chọrọ ịkpọtụrụ m n'ekwentị maọbụ nwere ozi dị gị mkpa ị chọrọ ka a gbasara gị na mba ụwa niile gbaa gburugburu ị kpọọ n'akara ekwentị a efu asaa efu atọ isii anọ isii asaa asaa asatọ isii igbo ndị ọma ya gaziere unu ndewonu